ụmụnne m ekenee m unu ebe unu na-afụ unu fụ ka ọ dị fụ na ọ malụ mma masie mma ike ihe m na-akpọ ya bụ nya the best nya the most beautiful mall anyị nwee n'ala Igbo ife a bụ mall ndị Ebonyi steeti dị na Spera-in-Deo na Abakaliki town ka ọ dị nya a lụọ ya lụsie ya ike nya ya abịa m na-asị nna e na ya e buru Shoprite dị na Anambra ka e bute ebe a bunye anyị mall a mall a e mall a atọgbugo m nya space bụ A1 o nwe space o nwe ihe niile ya o nwere ihe niile a lụsiri ya ike nke bụ na ị bata ya ee a sị gị na ọ n'ala Igbo ka ị nọ ị ga-asị na asị na onye kwuru ife a na-asị asị mana ife a bụ na Igbo hmm? negodo anya negodo anya ka ị fụ ihe a kụrụ ebe a bụrụ nya afụsịa m asị nna e nya na o gosiri sef na ụmụ Shoprite a na-alụ e na ọ bụ na onye lụrụ nke a lụọ others e na ọ ga-atọgbukwa onwe ya ya o nwerọ o nwerọ ihe na alụfụ o nwerọ ihe a na-alụrọ nya o nwerọ ihe a na-alụnyerọ ebe a just negodo anya negodo anya were anya gị na-afụ were anya gị na-agbara onwe Krismas nke abụọ na ọnkụla ibi na-ekwuzi na were anya gị steady ọkụ dị na ya nya ihe a wayala ebe a elika ị ma na mall a nwere mgbe a sị na e ji ụgwọ ọkụ ị bịata na otu ọ gbaa ọchịchị maka ị ma na ọkụ bụ na a na-ele n'afịa o terọzi aka a kwụkwọọ ụgwọ kwụọ ndị NEPA ụgwọ e tikwazie ọkụ eh? ị pụtazịa n'otu a na-agazi ebe ọbụla ị na-aga ọkụ adị m sị mba o abịa m fụchasịa ihe a lụrụ ebe a sị mba kwa na ụmụnna anyị ga-afụlịrị ya na ọ bụrọ sọ m ya-afụ ya maka na o doo m anya na ọ bụrọ mmadụ ncha niile bịagoro Ebonyi steeti ọ bụrọ mmadụ ncha niile gagoro mall a gaa nya ọfụma fụ ka ọ dịgasị m sị mba na m ya-aga ya ka m gosi unu ka ọ dị ka unu fụ na n'ezie n'ezie a ga-ana onye lụrụ ya aka maka na ọ lụka ya hoohaa ọ lụka ya o nwerọ ihe ị chọrọ ebe a ị ma-enweta ama m n'oge na-adịghị anya na a ka ya-enwe more people ga-abatakwu ya maka na ị ma na Ebonyi steeti adịrọnụ ka other steeti nwee population otu afụ ị fụgo ya ị nekwaa anya ọ bụ na ị bata Ebonyi steeti ị ga-achọpụta na a na-alụ ma flyover ụmụ ihe a o metụtasị a lot of people so ị mago ebe a kịta kwesịrị ịbụ one of the best so far nke bụ na population ya-abata ya ga-eli nne ndị mmadụ jukwara ya o ị na-afụ na shops a dịgasị ebe a na ndị mmadụ juru ya afịa na-agakwa ebe a ị fụ m gbago m gbabata kịta bụ isi ka m je akpụ o nwerọ ihe ọ na-enwerọ nke bụ na ọ bụ na ị chọọ ịfụ ịbịa nneyali anya i bi Anambra ebe ọbụna i bi bigodo Enugu birigodo Imo bili eh, ma Aba bịagodu ebonyi steeti bịa were anya gị gbaa nkiri ihe gbasara m ọra maka na ihe gbasara abakaliki bụ na ebonyi steeti in particular bụ na ị na-abata ya ụzọ mara mma ụzọ tọrọ ya ụzọ tọgbọ atọgbọ ụzọ ha mara mma ha jisikwa ike na-alụkwafe ụzọ fa na na-alụsi ụzọ fa ike na-edozigasị ebe mebigasị emebi maka ọdịmma ndị na-abatagasị ya ị fụgo ya m fụchasịa ya bụ ife m sị mba ka m gosi ụmụnne anyị ka ha were anya fa fụ ihe m fụrụ fụ ọmarịcha ihe a lụrụ ebe a ka ị na-afụ ya mara amarụ ka m si gwa gị na ebe a bụ the most beautiful n'ala Igbo na structure dị ebe a bụ gwem hoha ekenekwa m unu